Manjime, manjime, manjime. Alume, alume, alume. Aya, aya, aya. Onye mụ mama kpọrọ awụ dị na-eme. elu nke anyị ndị ma mbụ sị ka njesi m laghachi alaghachila m overheat si eleghị ife dị ha akpọ nnọọ

Kalaba. Ahụ ndị ọdọ m na-ajụ ọwa dị. Ọkwa ụnụwa bụ ndị jenị mee the findings according to ife wa dere ebe a. Ụnara abanye ya bụ ndị matasịnị matanị ime Elu. Ra chọpụsa ife meghanị ịma nke bụ eziụka ime. M nara achọ ịjụtụ wa according to ife wa dere ebe a. Ra Ivy the current two tiers

2018 January I think so um, if I'm not correct uh, I'm stand to be proved wrong emela ahụ meeting ndị Enugu

Ise dị mbụrụ aka ọsọ gbagara Elu. Yara Madam Joy Akpaza adị mbụ kpaekwalara wọ onye dị mbụ bụrụ eze abụrụ ọ bụ chief Ogbukalabasị ọ bụ chief Patrick Dr. Ogbonnaya ụwa chọrọ ịma ọ ọ bụ ọbụ ife a ma-eme klee Elu ga-adị udo ndị ife nne ya ozugbo anyị fụ ya mgbe wa nara ajụ ajụjụ a wee kpuru mask ifu wa dị bold wa pụsara ọgbọ ozugbo Elu were elere wa ime Elu mgbe wa nara ajụ ajụjụ a mụ nara atụ onwe mbọsị ọdị ajụjụ a bụ anya ndị a wara gị mbọ wa gbukwara isi wa makwaghị onye bụ eze aja wa that's wa afụ ya wa anaghị ama ya ahụ amakwaghị onye bụ eze ogo so m nara achọ ịjụtụ because this thing alụrụ akan ma ama na akan esetukwa egbogbo mụ nara ajụ ife arị mara ese ya agwa afa alwa ya bụkwara ha efe ife na ara akpa akpa Elu ya mkpọ ọnụ ma onye bụ eze aja yara onye bụ eze ogo ife ebe ọnụ maanyị na nwa ya bụ dembo ji ndelu ala m nara achọ ịjụ ndị ibe ụka nara cause confusion gwakpakwala anyị gwasị anyị for instance ụmụ ibe arịa mụ ka ruo gara ewepụsa facts and figures gara asị for instance mgbe dị nne eze aja sị nne eze ogo si anaghị eme ele ọhụ eke eme ọnne and emekwa na ya lụọ ha eze ogo kparị mgbe dịkwa nne eze aja sịkwa nne ya bụkwara ha eze ogo mee ka emekwa ele ọhụ mgbe dị nne eze aja sịbakwa nne ụmụ ibe arịa m ụka ruo gara achọ gị gwepụsatụtụ nọ at least gị gwepụsatụtụ nọ some facts ka anyị mara ife mkpa ga bụ ezi ụka mmadụ abụọ nwa bụ the Ezeaja of the ancient Nkporo kingdom and the Ezeogo himself onwele any defined problem wa nwe in themselves as respect or in regard to authority structure onwe any sense of that onwe nke wa bịara reportara to the ECDU sị anyị na-enwe nsogbu ibe dị nne unu kpaa kwalara anyị ndị onye kwesịrị ụka dị nne dị ya ọ bụrụ ọbụ ya lebara ya anya ka ọ maka anaghị akwa gị few people ohere lega ọ dịdara before ara ịbanye ime ezi ndị okewa egwuru mmanya netụ ya gbuo ndị eze ndị bụ ya gbuo Ezeogo mgbe ọhụrụ abịa akwa yere ndị ya iwu le wa chọrọ ha wa ga-aga yere wa iwu yọrọ favour their political career then taa ya Elughu down ọma maka emeghị akwaghị ya wa fụ akwaghị ohere ọhụ ara eme wa jee kpa ba akwara jee hụ Ezeaja Ezeaja sị wa amaghị m enye ife a ife unu kpayara aka m emetụghị ya mbọ sa ha asụ biri ahụ mgbe m ka bụta onye politics unu jekwala ibe Ezeogo hụlata ụka nchị then wafia apc kwalatakwa isi laghachi duto wa mala ụzọ adịghị ebe ahụ onye a malara onye ụwa ọ bụ mara ife ụwa chọsị ire akpa ihe akpa ihe ọmara ibe ige ihe ọmara ibe ọ na-efefe Elughu mara ibe oge asụ Elughu sụ then akpaghatakwa isi ya then ọma ka ataka tupu ọkpa ha rikpere ya ejighị kọndọm lee ekpere ya le Ezeogo ndị ọdọ Elughu ra agha asa ma ejikwa ha eyi alụghị alụ kwa izu ya ọ bụkwara ụka abụọ ife ji ndị Elughu alụ n'oge akparị nna m si ya hapụkwala otu ọ na-etekwala ohere ma ọ bụrụ ọ na-ekwu ome maọbụ nwa afara anị ha efukwala because ọ maka egbutaghị mma na ya egbutara anwụrie ya n'etiti ama ka bata gị ebe wa ka ekweghị ha anyị bịa bute ya nwaanyị chi because ifedu ma megane ozugbo anyị ra mmanya gbula ma ibe ọsa dị ibe ege onye ha gbapụrụ ndị a awa bụrụ bịa political career ihe elugo gbaghara ha mbụ ọsọ akpa ya agba na ha emezi emezi ọkpa ya eh, eh, eh, eze ogo na echisi echisi duta dị na ha mbụ si isi mbụ rakpo ka eze ogo ọma echitekwa ha eze aja gbara awa ya mmonyere na-edu iwe a ee onye a naghị anya ife anyị chọọ ọ rị ekpe chọọchị ọrịa emepụsị nke ọrịa nke ọrịa ọ bụrụ na emekwala eze ogo nara afụ maka mkpụrụ nkema nkema abịakwa mụọ ya ụwa fụkwa mara onye adansi gakwa ga-etu n'ụwa

authority ya ọ bụkwa ife ọ kpairiri eme ọgwa na asị anyị eze ogo a ọ dịghị mbụrụ emezi emezi omume okpughara emanụ ya ya ọ ka pụsakwa ọdọ ọ dịla ha gold nne dị ya aka apụsakwa anya fụkwaghị because adị mbụ mara ife bụ the problem ara asị confusion confusion no definition ka ọkwa ha nọga ha ara asụ bekee bekee enweghị bearing bekee adịghị factual bekee adịghị provable ọrịa ga-abụ ịrụ arụ ma rụọ ntalanta iyi ọrịa ga-abụ that is mkpụrụ osisi ife abịa ka adịghị eji enyo enyo ife ọrịa ga-adịle gị ibe ịgba m ife ka lega mba tanya ka gaa chọrọ iji enyo i kpuru glaasị lega mkpu ma ịfụ ya mgbapụ na atanya ya m na mara afụ glaasị ma Ina mara fatan ya kama. anyị kwara ụmụ anyị ara emegharị o nwere ife dị mbụ raghachi adịma mbụ kpọtụ anyị si anyị kala ife meghanị anyị egerụ nchị nụ ya ha kwara ara emegharị banye etiti madụ ya ụfọdụ jee ya ọgbaghara elugo then mụwa ka fụ ohere ebe wana na-eyi ọgbaghara ọhụ ebe ọhụwa mara wana na-afụ ohere arakwa ha achọghị ihe ya lụghị elụ ka e nwere ike ohere ọrịa afụ ya ohere ọrịa afụ ya o nwe ife na-emeni ma ọ bụghị nwa ozugbo anyị gara abụ ọsọ ọrịa onwe onye na-aka mfe adịrị ma agbapụ ọsọ a because ife megagwara na agara achị ọchịchị politics a before ya ọrịa eruo ka bụ divide and rule ma ogoro oge anọghịrị emeta ma ogoro oge anọghị ihe ime ụwarị asụgbuta nke a na-agbapụ ọsọ nke a na-agbata ịgbọ ya gbuta mma ụmụ mkpụrụ nta then nke eme politics then ya ọdịlụ enwe ndị enwe onye nyike nri ekwe oke abanye ime kụnya ngarị ma enwere ike bịa ya elughị elụghị elụ lega achọkwa nke ya anya then akpa ife ọjọọ emela ahụ kwa izu alọkọtara gbaa ebe ahụ mkpa kwa izu alọkọtara gbaa ebe ahụ mkpa akpanyere gị mbụ nkwere ọnụmọdụ ma ọ bụkwa ebe ahụ mụ na asịkwala ya nọpụ ka a chọkwala onye ọbụla bụrụ eze oge a Elugwu adị udo ma ọ bụrụ ọma yo bụ onye ọ bụpụla ma Elugwu adị udo because m chọkọ ọganiru Elugwu ya sịkwana ya na apụọ nna m ma ọ masịrị ya nwụọ ka m lie ya ka Elugwu dị nwe udo a sị ya mmadụ adịghị egbu nkwụ chara ọra isi but ụmụ ibe a na-eme ife ruo gara egbu ya ọ ọnwa m ife ha rị metụbara anyị ahụ ọrụ ido anyị ha rị prove tụbara anyị some things ha rịkwara anyị bekee a sụkasịrị ozugbo anyị ra-anụ bekee o nweghị bekee a sụtara ike ebe a gbagojuru anya o nweghị bekee a sụtara ike ebe a gbagojuru anya sụgharị sụrapụ bekee ọma echesa ụmụ ndị na-anụkọ bekee ozugbo ndị a mega ife wa matalara nwa ọya ma o jiri arawa akwụ at a point all of these people ma nna m wa nọkọta party olu the only thing bụ a division to them bụ ife wa kpọbụghara Abuja line up and reality organization so wa malara onye bụ onye wa malara ife a ra-emegasị amara ife ibugasị ọ bụrụ nke ha anaghị aga aga aga aga anaghị ekwe ya ha ọ ga-aga ife a bịa ma tụliri si eyere gị iwu ka o mere ime Elugwu jee zụrụ eze aja central ọ bụrụ ọ bụrụ na gị bụ eze aja mmadụ ha gbara maka ihe ọ bụrụ speaker of government probably abịa speaker then bịa bụrụ chair so ọ bụ ya jere central ga-eso ya ya ka ọ bụrụ nna gị gara achị maka emelaghị ya agwa mgbaghara atụlitụli ra Amata ọnwa gara gara na onwe ya anyị biri gbachie shop ya bịara ime politics onye ọbụla kwanyere onwe ugwu Amata Amata mkpụrụ Amata Amata Elugwu o nwere ife aka akpa gị mkpụrụ si ehuru ihu nri eko bụ ma zọburu m amụ atago ọnụ kpaye ya anyị anụ ya ya ọghọ ọghọ ka ha ma anyị ghara ịkpa nka bịakwa ha ọdọ because m nwee interest ụmụ ibara m ife orukwu ahụ ga-enwe interest ma ị chọrọ gị nwe gị enwe by force